Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Lero tikulongosola mndandanda wa chuma chomwe a Norman Chisale alandidwa ndi boma. Pamene wachitetezo wa a Peter Mutharika a Norman Paulos Chisale akukumana ndi zovuta kamba kakuchuluka kwa milandu yokhuza iwowa yomwe ili ku mabwalo a milandu a m'dziko muno. Boma kudzera mu ofesi ya mkulu ya Directorate of Public Prosecution, dpp, komanso mulangizi wa boma pa milandu a Attorney General anapeza chilolezo cholanda chuma cha a Norman Chisale chomwe ndi cha ndalama zokwana 5 billion Malawi kwacha. Poyankhulapo posachedwapa a attorney general Thabo Chakaka Nyirenda anauza atolankhani mdziko muno kuti zokonzekera zasala pang'ono kutha zomwe mapeto ake ndi kulanda chuma komanso katundu wa a Norman Chisale. Katunduyu malingana ndi a Chakaka Nyirenda ndi monga nyumba zapamwamba, galimoto, za mtengo wapatali komanso ndalama zomwe zili ku ma bank mu ma account osiyanasiyana. Kumbali ya ndalamazi, mlangizi wa boma pa nkhani ya mlanduyo anati akazilanda azaziika ku account number 1 yomwe ndi ya boma kapena ku account yomwe amaika ndalama zomwe zalandidwa kwa anthu yotchedwa forfeiture fund ndipo galimoto ndi malo komanso nyumba azazigulisa mu njira ija amati ya auction. Izi zikuza patatha miyezi isanu pomwe a Norman Chisale analephera kupambana mlandu omwe anasumira office ya dpp, acb, Financial Intelligence Authority, komanso Attorney General ku constitutional court yomwe iwowa a Norman amafuna kuti nthambi za boma zisawalande chuma chawo chomwe iyeyi amati chumachi anachipeza movutikira kwambiri pochigwirira mtchito kuti achipeze. A Norman Chisale omwe mlandu wawo wina womwe boma limati amafuna kupha mayi wina ku Chimwankhunda mu mzinda wa Blantyre, mu chaka cha 2020 ndipo bwalo la milandu linawapeza kuti ndi opanda mlandu pa mlanduwu. A Norman akuyankhaso milandu ina monga kukhudzidwa kugwiritsa ntchito TPN ya a Peter Mutharika polowesa matumba a simenti a ndalama za nkhaninkhani mdziko muno. Akuganiziridwanso pa kuphedwa kwa mkulu wakale owona zofufuza ku bungwe la acb a Issa Njauju komanso kugwiritsa ntchito certificate yaboza pamene ankalembedwa ntchito ngati msilikali wa nkhondo mu chaka cha 1996. Komatu omwe akuwaimila a Norman Chisale pa mlanduwu a Chancy Gondwe anapempha bwalo la milandu kuti aunikenso kuti ngati kuwalanda chuma ndi katundu wawoyu sakuwaphwanyira ufulu wawo okhala ndi katundu komanso wa chinsinsi mdziko muno. Wina mwa katundu yemwe a Norman Paulus Chisale akulandidwa ndi monga. Zimatha stop over yomwe ili ku Mtakataka m'boma la Dedza. Malo awiri. omwe ali ku Namiwawa ku Blantyre, ena anayi omwe ali mkatikati mwa Limbe West ku Kanjedza, nyumba ku Chimwankhunda, malo ena asanu mu mzinda wa Lilongwe, Zimatha Executive Lodge yomwe ili ku Mangochi, Namauya Investment Distribution Depot yomwe ili m'boma la Ntcheu, nyumba ziwiri zomwe zili pafupi ndi Namauya Depot ku Ntcheu komweko. Nyumba ina yomwe ndi yapamwamba kwambiri yomwe ili ku Namiwawa komanso malo ochitira malonda mkati mwenimweni mwa mzinda wa Blantyre komanso speedboat yomwe number plate yake ndi DP 3575. Katundu wina ndi galimoto zopitirira 78 ndipo zina mwa izo ndi monga galimoto ziwiri za mtundu wa Land Cruiser, ziwiri za Mercedes-Benz S350, BMW X5, galimoto za mtundu wa Nissan monga Fuga ziwiri ndi Teana, galimoto za mtundu wa Toyota,

ndi galimoto za mtundu wa Range Rover Evoque zomwe zilipo ziwiri, ma Jeep Wrangler, Audi A5, ma Ford Ranger, Chrysler ndi galimoto ina ya mtundu wa Tata. Ndipo ndalama zomwe zitengedwe ndi boma zomwe zikuziwika panopa ndi 117 million Malawi Kwacha ndipo 30,018,592 Kwacha. yomwe ili ku National Bank of Malawi 87,375,128 kwacha yomwe ili ku First Capital Bank. Kuphatikiza apo, pa mlandu womwe analuza atasumira boma kudzera ku Constitution Court, nthambi za boma monga Anti-Corruption Bureau, ACB, Financial Intelligence Authority, FIA, ndi Director of Public Prosecutions, DPP, zikufuna ndalama zokwana 900 million Malawi Kwacha yoti a Norman Chisale azilipire m'nthambizi kaamba kongowatayisa nthawi pokawonekera ku mabwalo a milandu ku mlandu wawowu. Apa mkuti naye ofesi ya Attorney General ikufunanso ndalama zokwana 381 million Malawi Kwacha yoti. alipire a Norman Chisale. Anthu ena omwe akukhudzidwa ndi kulandidwa kwa katunduku ndi achuma ku ndi Chimwemwe Paulosi, a Deborah Zimatha Chisale, a Esnart Guga, a Floney Guga, a Janet Fatch Kamanga ndi a Christina Mvula.